abụ m onye igbo ebe ọ bụla m gara ị ga-amata na abụ m nwa igbo ee ụmụ igbo lee ebe ka asụsụ anyị na-eje njirimara igbo lee mm. igbo bụ igbo ekele m unu aka m bụkwa chiamaka ilozurike ada igbo onye rụọ ya rie onye rikwana nke ọgwụ ya nwe maka ndị ụta o nwere otu akụkọ m ga-akọrọ unu maka na nkịta nyara akpa nsị agwụ n'ọfịa ọ kwa ihe mere ede ji wee bee nwee maka na ihe agba n'aka ejighị ọkụ enyo enyo ya omenala igbo anyị bụ ihe mara mma akụkọ m gaje ịkọrọ unu n'oge a bụ ihe gbasara ọjị igbo na mmadụ emeka bụ nwatakịrị gbara abụba o juru eju na dimkpa na ihe e ji nwoke eme ọ gachala mahadum ukwu na nta wee nata ndị ụlọ ọrụ ha wee ziga ya ọmụmụ n'ala bekee maka ụdịrị ọgụgụ isi akwụkwọ o nwere na akọ na uche zuru ezu nke o nwere emeka wee gaa mụsịa ka esi arụ ọrụ ndị oge ọ natara n'afọ abụọ ndị ụlọ ọrụ ha wee ziga ya wee mee ya onye isi nlekọta na ngalaba ụlọ ọrụ ha nke dị na ọdịda anyanwụ kedu ebe Emeka na-arụ Emeka na-arụ n'ụlọ ọrụ mmanụ ọkụ ụgbọala oge nna Emeka hụrụ na Emeka abụrụla ọgaranya o wee naa ya aka wee sị ya nwa m i meela ka obi m si ike dịka ọ bụ otu mkpụrụ nwa m mụtara nne gị anọzi ndụ o nwezi nwanne ị nwere naanị gị bụ nwatakịrị m nwere mana ị kpọtago m na mmụọ i megoro m ka m bụrụ agada gbachiri ụzọ nna ya narị ya n'aka ka abalị ole na ole gachara emeka wee jee kpọta nwaanyị wee gosi ya nna m na nwaada a bụ onye inye aka m onye m chọrọ ka mụ na ya biri nna m nekene ya anya ma o zugoro oke oge nna emeka nọ wee nene nwa agbọghọbịa ahụ anya wee hụ na o zuru oke na ọ makwara mma n'ebe ọ dị egwu ọ nara nwa ya nwoke aka wee sị ya na iguzotara n'ahịa ihe m tụrụ anya ya nna emeka wee sị nna ya na o ruo na ọ ga-enyere ka m gaa mara ebe nwatakịrị ya maka na o tenyere ya aka m ghara onye ọgwụ nna ya sị na ugo eberego na mgbagbu na gịnị ka eji egburu oge emeka nwere obi aṅụrị ha wee banye njem nna emeka wee detuoro emeka ihe ndị niile ọ ga-egotecha emeka wee jegotecha ihe niile ahụ ọtụtụ ihe niile bụ ihe emeka goro o goro aka ilu o goro mmanya ike o goro ịgba anyịna oge ihe niile mesịrị emeka wee je kpọọ nna ya sị ya bịa nekene ya bụ ihe o gotechara oge nna emeka bịara nna emeka wee tụlee ihe niile emeka goro wee sị nwa m na i mere nke ọma mana o nwere otu mkpụrụ ihe m na-achọ aka m afụrọ ya kedu ebe ọ dị emeka wee jụọ nna ya nna m ọ bụ gịnị ọ sị ọjị kwanụ ọjị igbo ị ga-eji wee je ya bụ okwu nwaanyị maka na agbakwa aka eso onye afọ ukwu maka ihe eji eso onye afọ ukwu bụkwa ọ bụrụ na ọ gbọghị agbọ ị ma na ọ ga-anyụ anyụ ọjị sokwa n'ofu mkpụrụ ihe anyị na-achọ anyị na- anyị na-enye nsọpụrụ n'ala anyị ala igbo ị ga-aga gote ya emeka jụrụ nna ya sị ya maka naanị ọjị ka ị ga-ejidebe m n'ụlọ ọ sị ọkwa ị ma na naanị ọjị maka ya bụ nze ọ bụrụ na ya ga nsoro ọ ga-egote ọjị ya bụ njem ama eje ya a ga-akagbu ya Emeka wee sị ya, nna m gwakene m ihe mere eji wee sị na ọjị Igbo bụ ihe bara uru n'ala ya maka na aghọtacharọ m ya maka na oge adịghịzi nna ya sị ya dobe ana nna wee kwufe okwu dobe n'ala wee sị ya nwa m ka m kọrọ gị akụkọ n'ala anyị ala Igbo niile ọjị so n'otu mkpụrụ osisi Igbo na-asọpụrụ a sị na Yoruba na-akọ ọjị awụsa na-ata ya ata mana igbo bụ igbo bụ ihe na-eme ka ọjị nwee aha gekwa m ntị a sị na ọkwa ugwu ka a na-akwanyere ọjị mere na a na-eweta ya tinye ya n'efere maka na esobe ka ọ ra ewere ya tinye n'ọnụ na onweghị eji ya akọ mana nwa m bụ emeka ị ga-akwanyere ọjị igbo ugwu maka ị ga-aga gote ya ọ bụ ya bụ ihe izizi ị ga-eche nna nwatakịrị ị na-abịa ịkpọrọ Emeka tọrọ ntị ana wee na-aghọta ya bụ ihe maka na ọ maghị ya otu a ka m chọkwara ka unu gekwe m ntị n'onu maka na ọtụtụ ụmụaka Igbo na-emezi omenelu hapụ omenala ọjị so n'ezigbo omenala Igbo maara anya ya ọ bụ ya mere na ebe ọbụla a gara a na-eme ihe ọma a na-eme ihe ọjọọ ọjị so n'otu ngalaba jikọtara Chukwu na mmadụ ọnụ ọ bụ ya mere a na-agọ ọjị ị hụ ndị okenye ụmụ nwoke ekpupụ okpu ụmụ nwaanyị ekechi isi ha ndị ga-akwụ ọtọ akwụrụ ọtọ ndị ga-akpọtu isi akpọtu isi maka gịnị maka na e nwere ihe jikọtara obinigwe na mmadụ na mmụọ ọnụ ọ bụ ya mere a gọchaa ọjị ndị mmadụ ekwe isee ọ bụrụ na ọ nọ na be ọbịa ka a bịara onye ọbịa were ọjị nke ya tinye n'akpa maka na oge ọ naruru ụlọ a sị na ọjị igbo naruo ụlọ o kwuo ebe o si wee bịa ụmụnna igbo atakọ ọjị ọnụ ọ bụrụ na ha gbara ndụ ọtụtụ ndị gbara ama ya bụ ihe ọ bụ ya mere ụmụnna agbatakọ ọjị ọnụ oge ha gbara ndụ o nwee ihe mere ha ofu onye n'ime ha pụọ jee gbuo nwanne ya aka nsi abaa ya ọnụ hapụkwara ya otu afọ hapụkwara ya afọ abụọ ihe ka o mere nwanne ya ga-anachite gbuo ya gịnị ka anyị na-ekwu maka ya ọjị bụkwa ọfọ ọjị bụkwa ndụ ọjị na-eweta udo ọjị na-eweta ịhụnanya ọjị na-eweta mgbaghara ọjị na-eweta agamniru ọjị na-eweta ọtụtụ ihe ndị ọzọ niile bụ ihe ọma ndị mmadụ igbo anyị amaghị lekene anya ọjị bụ otu mkpụrụ osisi m maara jikọrọ igbo ọnụ ebe ọ bụla ị gara ọjị ị kpanyere ya okwu ọ zaa gị ọ bụghị mmanụ ike ọ bụghị ose ayịrị nke ndị bekee na-akpọ alligator pepper ọ bụrọ ya ọjị bụ ọjị ọjị bụ omenala anyị ọjị bụ njirimara igbo nwa m emeka ị ya-aga gote ọjị ahụ bịa tinye ebe a chekwa m ntị ọzọ ka m kọkwara gị ọ ya mere o ji abụ a kpọwaa ọjị ọjị gbaa mpekiri ịbụa ada atakwa ya ata ịgba akwa nke a gbara ya ada ata ya ata ụmụ nwaanyị adị ata ya ndị nze na ọzọ adị ata ya ọjị gbaa mkpụrụ atọ ọ na-eweta udo ọ na-eweta ịhụnanya a na-akpọ ya ọjị ike ọjị ikenga ndị nze na ọzọ na-ata ya ọjị gbaa mkpụrụ anọ ị ma na chukwu mmadụ na mmụọ kwenyere na ya maka na ọ na-egosipụta mkpụrụ ụbọchị afịa anọ dị n'ala Igbo eke orie afọ na nkwọ ị ma na ihe a na-eme na ọha na eze na chineke asịgo ya gaa n'iru ọ jere gbasịa mkpụrụ ise ọ na-eweta mmụba akụ na ụba obiọma ọjị agbakwala mkpụrụ isii adịghị ata ya ata a na-ewe ya ọjị rụrụ arụ a na-ewe ya ọjị mmụọ a na-atụfu ya atụfu maka na ọ bụ ihe rụrụ arụ ọjị agbaa mkpụrụ asaa na asatọ ị ma na ihe a na-eme udo dị n'ime ya mana ọ naghị agbakebe etu ahụ nwa m ọ bụ ya mere m ji sị gị na ị ya-egote ya bụ ọjị ka e tinye ya n'ime ya maka ọ bụ ọjị bụ ya na anyị bụ igbo Ọ bụ ọjị bụ na mmemme na-aga n'ihu. Ọ bụ na ejighị ọjị wee na-aga ebe ọbụla a na-aga, ị ma na egwu anyị na-aga n'ime ya mana o nweghị isi. Ọtụtụ ụmụaka Igbo amaghị ihe bụ ọjị. Ọtụtụ gara na mba ofesi, ọtụtụ gara ebe niile dị iche iche mụtachaa akparamagwa ha niile, mụtachaa omenala ha niile wee nata n'ala anyị a bụ Igbo na-emeghara ihe. O kwesịghị ka ọ dị etu anwa. Igbo nwere ezigbo ntọala. Igbo nwere ezigbo omenala. Ka anyị soke n'omenala anyị, soo ezi ntọala anyị, soo ụzọ Chukwu nyere anyị n'aka maka ọ bụ ya bụ ihe na-egosipụta na anyị bụ Igbo. Oge nna Emeka kwusịara Emeka ya bụ okwu, Emeka wee tie aka n'obi wee sị nna m gbagharakwa m na mụ amakwa. Nna ya wee sị ya na agbagharago m gị. Emeka wee tụtụrụ ego wee were igodo ọkwọ ụgbọala ya wee gbapụ n'afịa wee jee gote ọjị Igbo wee buru wee nata ha wee banye njem wee gaba ebe a na-ege okwu nwaanyị oge e rutere ọkwa ọjị ahụ ka ewepụtara wee tọsaa n'efere maka na ọjị so na mkpụrụ ihe na-egosipụta okenye n'etiti mmadụ niile onye bụ okenye wee welite ọjị ahụ wee gọọ ya bụ ọjị wee gọsịa ọjị ahụ wee gbawaa ọjị ọjị wee gbaa mkpụrụ anọ emeka wee mali emeka ṅụrịa maka n'ihi ihe nna ya kọrọ ya ewugo ya anya na ya bụ ọnụ ije ha bịara bụ na afịa naanọ bụ eke na orie na afọ na nkwọ kwadoro ha chukwu bi n'eluigwe kwadokwere ha ma mmụọ ma mmadụ kwadokwa ya bụ njem ha wee tachaa ọjị wee mechaa ihe niile ha nwere ihe ha bịara ime wee naa alụmdi na nwunye emeka na nwunye ya wee bụrụ ihe dị mma wee bụrụ ụzọ mmiri maka na ma chukwu na mmadụ na mmụọ kwenyekwara ya bụ ije ha gara ọtụtụ ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke anyị bụ ụmụaka anyị amaghị ihe bụ ọjị n'ala igbo gwakene m ọ bụrụ na nna emeka akụzighịrị emeka wee gwa ya ihe bụ usoro E ji egote ọjị na ihe ọjị na-egosipụta n'ala Igbo gwakene m Emeka ọ ga-ama ọ bụ na nna Emeka emechaa nọcha ndụ wee nwụọ Emeka wee mụta nwa nke ya gwakene m ka Emeka ga-esi wee kọrọ nwa ya ihe bụ ọjị Igbo ma ọ bụ na ọ maghị ya ọ bụkwa sọsọ ọjị ọtụtụ ihe ndị ọzọ niile bụ ihe ndị be anyị na-agbakwa aja ha anaghị akọrọ ụmụaka nne na nna geenụ m ntị ọ dị na mma ka unu kọrọ ụmụ unu omenala unu jekwuru omenala unu site n'asụsụ ha ịkọrọ nwa gị ihe bụ asụsụ igbo ị na-asụrụ ya asụsụ na-akọrọ ya omenala na-akọrọ ya ka nke a si dị na-akọrọ ya ka nke ọzọ si wee dị nwatakịrị ahụ too baa uru bụrụ nwatakịrị eji eje mba ị hụta na omenala anyị ga na-adịgide ị hụta na ihe eji wee mara igbo ga na-adịgide mana ọ bụrụ na ị kọghọrọ nwatakịrị gwakere m ka nwatakịrị ahụ ga-esi wee mara ọtụtụ ndị nne na nna na-adakwa ya bụ ihe maka na a na-esikwe n'ụlọ wee na-ama mma wee na-apụta ezi nke ị maghị ị jụọ ajụjụ maka na onye ajụjụ adị efu ụzọ ọ bụ ya na eji sị na onye njenje ka onye isi awọ wee mara ihe ị na-aga ị na-ajụ ị na-aga ị na-ajụ ị na-ajụ ọ na-abanye gị n'arụ maka na igbo bụ ihe ndị be anyị ekelekwa m unu o abụ m onye igbo ebe ọ bụla m gara ị ga-amata na bụ m nwa igbo ee